Moni ndine Jack nde nkhani yathu yalero ikutitengera ku Canada. Ndikukhulupirira ku Canada tinapitako nafotokoza kuti ndi dziko labwino kwambiri, kuli mwayi wosiyanasiyana, ndi dziko lonena kuti nthawi zonse amakhala kufuna anthu ogwirako ntchito chifukwa nzika zambiri zimathawako, zimathawa kuzizira koma zochitika zawo nzofanana pang'ono ndi Anthu a ku usa tingonena kuti ku Canada ndi anthu ofatsa. N'kofatsa, kuli mwayi wa zintchito, maphunziro koma ndi kozizira kwambiri. Ndiye nkhani yathu ndi ya ndege. Timakamba nkhani za ndege kwambiri koma iyi ndi yosiyana, ili ndi twist. Tagwirani chakumwa tiyeni ticheze. M'mamawa wa pa 9 September 1949, ndege ya Canadian Pacific Airlines Flight 108 inali DC-3, ndege yake, inanyamuka kuchoka ku Quebec. Ndege yake inatenga mapasenja 19 koma oyendetsa plus air hostess analipo folo nde anthu onse pamodzi mu ndege analimo anthu 23. Captain wa ndege anali wa experience ndege imayenda local kuchoka ku quebec imapita ku montreal and imayenera kudutsa mtsinje wina wake akuti st lawrence river njira yonena kuti imapitako nthawi zonse ndege yoti mkatikati yeti yongotenga ma passengers nkonali yaying'ono imatenga anthu ochepa choncho basi ipita ibwera ipita ibwera nde pa tsiku ilili inanyamuka bwinobwino kapteni anali pachangu nayenso koma zonse zabwinobwino chifukwa chonena kuti mkazi wake anali onena kuti abereka nthawi ina iliyonse koma zonse zabwinobwino anthu anakwera ndege inanyamuka nde isanafike pa st lawrence river amayenera kuyima pena pake anali ndi stop ina yoti nthawi zina amayima nthawi zina ayi nde wa air traffic control anawuza akapteni kunena kuti ulendo uno musayime its okay Mukhoza kungopitirira straight. Captain anayankha kuti, Oh, chabwino, ndamva. Mawu omaliza a Captain anali atiwo? Amenewo. Mmene imati quarter to 11 m'mamawa, atangotsala pang'ono kuwoloka mtsinje, asanafike pa mtsinjeyo, anthu amene amayenda pansi anangomva kuphulika, explosion. Kuyang'ana m'mwamba, anaona ndege yaphulika mbali imodzi, ndege ija ikugwa. Kugwa kwake imagwa nose down. Inagwa mpaka inafika ngati pambali pa kaphiri kakang'ono choncho. Anthu yi kwagwa ndege kwagwa ndege anthu amene anayiona anthu anayamba kuthamangira komweko. Anabwera ana ena anayimba foni ku polisi anapita chani kutchingatchinga kuti anthu ambiri asapitepo komanso nanga sikuteteza kuti awo apange ma investigations yawo. Nde Aini ake a ndege a Canadian Pacific Airlines amachita mantha kuti aah izi zitipasa milandu nanga si ndege yagwa amaopa kuti mwina china chake chinali chitaonongeka pa ndegepo ndoti ziononga kampani komanso ma compensation zambirimbiri milandu yambirimbiri nde anatumiza anthu ofufuza msangamsanga kuti tikufuna tidziwe kuti chachitika ndi chani nde Anaipeza ndege ija. Kuiyang'ana ndege ija anaona kutidi mmene inagwa inagwa nose down. Nde kuti mbuno inayang'ana pansi mpaka nakufika pansi. Tsono nkhani inali yoti ndege yagwa ifa chani. Ena sanaone pamene ena amanena kuti ah ndege taiona yaphulika ili mmwamba mmene yaphulika nkumagwa bwino. Ena nkumati okay nde anayang'ana aliyense anali atafa mndege anthu onse 23 munthu mmodzi yekha ndi amene thupi lake linali bwinobwino mzimayi wina wake dzina lake Rita Gay. koma anali atafa nde anayang'ana matupi a anthu aja chifukwa chonena kuti anthu ananena kuti imagwa ndege imagwa nose down amayembekeza kuti nde kuti anthu onse anakhala ngati agwera kutsogolo kuti apezeka kuti matupi aja ali kutsogolo koma anadabwa kupeza kuti ziduswa za matupi ena zinali zitamata kumbuyo kwa ndege pamene anayamba kudabwa kuti ah kuyang'ana mainjini mapropela aja zomwe zimazungulirazi zinali zitapindikapindika Mmene zinapindikira kusonyeza kuti mainjini anali akugwira ntchito kufikira pomwe ndege inafika pansi nkona zinapindika choncho kunena kuti ndekuti mainjini sanatani sanaonongeke pamene anayamba kuganiza kuti aa ndiye kuti ndege chinachitika ndi chani anatenga matupi a pilot amapilot nsangasanga kukayeza kuti mwina china chake chinamchitikira pilot kaya mwina anakomoka kaya chani kuti chapangitsa kuti ndege igwe anapeza kuti onse anali bwinobwino palibe chomwe chinapangitsa kunena kuti kaya anakomoka kapena chani pa nthawiyo anali ali moyo ali bwinobwino nde mpameneno anadzayamba kumva anthu ena amene anafikapo poyambirira kuti "Ah, ife timamva fungo pali fungo la dynamite titangofika kumene panali fungo la dynamite ndi dynamite ndi zomwe zimapangi- zimagwiritsidwa ntchito popanga mabomba nde anayamba kuyang'ana kumbuyo anapeza kuti mbali ya kumanzere ndi komwe kunapsa fa ndege yonseyo olo inagwa inaphwasuka koma sinatani sinayake nde zinakhala ngati zinasunga chani maumboni fa kuti sinayake inangogwa nkuphwasuka pamene panaphulika ndi pokhapo kumbuyo kunaphulikaku nde amadabwa kuti chaphulisa ndege kumbuyoku kako ndi chani nde anapita kumakayang'ana koma pamene popo pamamvekabe fungo kwambiri la dynamite anayang'anayang'ana kunali mbali yomwe kumasungidwa zikwama nde anapeza sutikesi ina yake imene imanunkha kwambiri, dynamite, komanso kuyang'ana mkatimo, chenicheni chomwe chinalimo sichimaoneka ayi, zinali zongopserera, pamene zikwama dzina dzinapsa inde komabe mumapeza dzidutsa kaya za zovala kaya chani koma chikwama ichichi mpamene anayamba kuganiza kuti ah ndege iyi ikukhala ngati yachita kuphulisidwa ndege iyi sinatani sinangogwa ayi nchifukwa chake anthu ena ziwalo zawo zikupezeka kuti zamata kumbuyo sonyeza kuti itaphulika anthu aja anaphulika ngona anatani anakhala ngati agwera kumbuyo atani pameneno investigation ino inayamba kuti chikwama ichichi ndi cha ndani ndipo chachokera pati nde anabwerera kutiko ku airport nde tikumbukira kuti iyi ndi 1949 nthawi yonena kuti security sinali ya mphamvu mmene ilili panopa kunalibe ma cctv kunalibe chani kungodalira kuti ndani waona zina zake malipoti ndi anabwerera ku airport anthu amatha kutumiza kago katundu wawo angotumiza mndege kuti "Ah, ine katundu wanga uchi chikwama changa ndi- ndikutumiza kwakuti ndege basi alipira katundu uchi ayikidwa mndege apita munthu wina akalandira kumene nde wina wake ananena pa airport kuti "Ah, panabwera mzimayi wina wake ananyamula chikwama ichocho nanga sanachiona pa zidutsa zinatsala kuti mzimayiyo anavala black black wazatani walipira nkumatani kumapita koma akutuluka ndamuona atakwera taxi yakuti yakuti kunena kampani ya taxiyo aja okay anayimba foni ku taxi company kuja kunena kuti pa 9 september mataxi anu angati anabwera ku airport ataxi akuti "Ah, inali taxi yathu imodzi yokha Tsiku limenelo tinalibe maulendo ena alionse kutani ku airport, koma taxi driver wake wakuti tamfuseni ameneyo anatani anatenga munthu kubwera ku airport anakampezadi driver uja anamfusa kuti munatenga munthu iye uja e ndinatenga munthu munthu wake amapanga zodabwitsa anali mzimayi anavala black black ananyamula suitcase yake koma amayiwopera monse ndimayendetsa amakhalira kundiuza kunena kuti iyayi osathamanga kwambiri iyayi osathamanga kwambiri mundipangisa ngozi musathamange kwambiri mundionongesa zinthu zili ngati amayiwopera kwambiri ati mpakana anambowa nazo nde sanamuyiwale ndi taxi driver uja ananena kuti ndikhoza kukuuzani kumene chani kumene ndinakantenga address yake ndili nayo apolisi that's even better tiyeni munthu uja adanakaonesa kuti munthu wache nyumba yake ndi iyi tsono chomwe chinachitika nchonena kuti anthu kuyankhulayankhula nkhani ija inapeza kuti yalembedwa mu news kunena kuti akuti mzimayi wina wake ananyamula chikwama anapita kuti ku airport nkuzapezeka kuti mmene apolisi amazapita anapeza kuti munthuyo wadwala akuti ali kuchipatala amafuna uzipha chifukwa chonena kuti zinali zitalembedwa mu news mzimayi uja ndi anapita ku chipatala komweko anampeza kunena kuti ali moyo anampanga question kunena kuti mchikwama munali chani Iye ananena kuti sindikuziwa kuti mchikwama munali chani I think munali statue nde anamfunsa kuti iweyo umapitisa kuti nde ananena kuti yayi ndinachita kutumidwa anandituma ine ndi bambo uyu dzina lake ndani Albert Gay bambo uyu dzina lake ndi Joseph Albert Gay Albert Gay anabadwa mu chaka cha 1918 anachokera kubanja loti kunali ana 5 iyeyo anali ochenjeresa sikuti anachoka kolemera koma iye ankafuna kukhala olemera uh, amatchuka kunena kuti anali ooneka bwino kwambiri anali mamuna ooneka bwino iyeyo so amadzimva kuti ndiooneka bwino nde amagwira tintchito mm, tosadziwika bwino anali kabwerebwere wa tizinthu ochenjeresa uja kuti basi azipangulisa tizinthu chani kenako anapeza njira yonena kuti inakhala ngati yakhazikika anayamba kugulisa ma jewelry mm, ma necklace zibangiri ma watch ndolo zomweno amatani amagulitsa mpakana anadziwika kuti amagulitsa zimenezo atangopeza kandalama koyamba anathamanga nakagula galimoto chifukwa chonena kuti amafuna kukhala ndi status ina yake nthawi zonse amafuna kuti azioneka kuti ndili ndi status ati ankafuna atakhala oyimba otchuka kwambiri iyeyo maloto ake analota azakhale celebrity azakhale oyimba chani chabe kunena kuti kuyimbako kumantani kumamuvuta koma mwini wake ati amalimbikira zoyimbazo ngakhale kulim- kuyimba samatha nde anapitiriza kumagwira ntchito yakeyo ali mma- dzaka mma 20 chakuti anakayamba kugwira ntchito ndi kumagulisa zinthu ku factory Ku factory kumagwira ntchito azimayi ambiri nthawi ya second world war kunali azimayi onena kuti amathandiza kupanga zinthu za nkhondo zosiyanasiyana mu factory zomwe amawatuma eti ndi kumeneko ko anapeza kuti anakomana ndi mzimayi wina dzina lake Rita Morel anayamba naye chibwezi mosakhalitsa anamkwatira anasanduka Rita Gay kabanja kawo nde chifukwa cha kuchenjeresa kwakeko kuzimva kutani amacheza ndi anthu amadziwana ndi anthu mu area imene amakhala anapezera anakumana ndi mzimayi wina dzina lake marguerite pitre nde maina aku canada ena amakhala kuti ndachi french eti because mbali ina ya canada amayankhula french nde tikamayesera mutimvesesa nde marguerite anali wamkulu kuposa Albert. koma amangogwirizana. Kaya anamvana chani, ama anali anthu ongogwirizana. Anali nzake. Marguerite zochitika zake zinali zosalongosoka. Anali onena kuti pena basi amakhala ngati kuti aku, amagulisa zinthu zosadziwika bwino, nayenso ukabwerebwere osadziwika bwino. Azimayi nthawi imeneyo akafuna kuchotsa mimba mwachinsinsi amapita kwa iyeyo, amawapasa mankhwala, zochitika zake zoterozo. Koma chifukwa chonena kuti. Albert amaphoza ngati mamuna oti zomuyendera ali ndi galimoto yake amaziphoza ngati kuti ndi wandalama kwambiri. Marguerite ankamtenga Albert ngati kuti ee ndi anthu ndi amafuna adzioneka naye pafupi adzikhala associated naye amakhala ngati amamulambira. Albert uja pena amabwereka ndalama kwa Albert yo choncho ndi mmene amakhalira olo akazi ake Albert amamudziwa Marguerite kuti amayi aja amacheza ndi amuna anga koma panalibe vuto lina lililonse palibe chomwe amankaikira ndi anapeza kuti akugwira ntchito choncho Albert wo anazakumana ndi kamtsikana kena kake ku restaurant kanali ka waitress mtsikanayo dzina lake marianji marianji anali ndi zaka 17 albert anafera kamtsikana kaja mpakana iye anakafunsira nkuyamba chibwenzi marianji amadziwa kunena kuti albert ndiokwatira ndipo pa nthawi imeneyoyo albert anali ndi mwana anali anali ndi mwana Koma mpakana Albert amakafika kunyumba kwa Marianji. Kumeneko anapangana ndi Marianji-yo n'kumanama, amauza makolo ake a Marianji kuti, Iii ndine bachelor, mwana wanuyu ndikufuna ndim'kwatire. Mpakana anam'patsa ring'i, nanga si anali kale ndi maring'i, zibangili, chani zonse zomwe amagulitsa zija. Ali mwana wanu ndikufuna kum'tani? Kum'kwatira. Makolo ake a Marianji amakhulupiriradi. Komanso Albert ananama dzina, makolo ake a, a Marianji aja anawapasa dzina la feki koma poti muzi wawowo aliyense amadziwana amatani mphekesera inakampeza ndani inakampeza Rita mkazi wake wa Albert mpakana ananyamuka kupita ku nyumba kwa makolo ake a Marianji kukalalata kumene kuja kuti akunamizani ndi okwatira mzibamboyo nde makolo ake a Marianji zinayipira kwambiri mpakana anamuthamangitsa Marianji ndi Albert yemweyo kuti musadzabwerenso kuno. Koma Albert amapitirizabe amakhala banja ndi mkazi wake Rita. Anamupezera kanyumba ko- ka renti Marianji uja. Kumakakhala kanyumba ka renti kumapitirizabe chibwenzi. Nde Marianji anatopa nazo amayembekezera kuti Albert amusiya ndani mkazi wake koma Albert samamusiya mkazi wake. Marianji kuyesera kuti ah basi ine chibwezi chatha ndikubwerera kwa makolo anga Albert ati anakagula mfuti kumuopseza kuti ndikuombera ukangondisiya ati anamukonda koopsa basi akatero Marianji uja kukhala ngati wachita mantha nkukhala konko kenako ati Albert anazindikira kuti ah, zofuna zake pa moyo wake Albert amafuna Marianji kansikana kakang'onoka samafuna akazi ake anasiya kumkonda mkazi wake nde anthu ake anali akatolika kukatolika amaletsa divorce komanso muzi wonse umadziwa kunena kuti abambo akupanga chibwezi nde malamulo a nthawi imeneyo anali onena kuti ngati ukupanga divorce ku court nde kuti uluza katundu yese ndi ndalama zonse ngati iweyo wapezeka kuti umatani umapanga cheat amene ali olakwa ngati wina amapanga cheat aluza chilichonse nde iye amakazi "Ah, nde zonse zomwe ndakhala ndikugwirira ntchito apapa ndiluze galimoto eh, ma jewels ake onsewo ka business nde kuti aluza zonse zipita kwa mkazi wake komanso tchalichi chimutani chimuthetha ndiye zimenezo samatani samafuna amaona ngati kuti njira yabwino kuli bwino ndani kuli bwino Ritayo angofa ndi anayamba kumazungulira kumafunsa anthu anampempha m'bambo wina nzache kunena kuti iwe ndikulipira 500 dollars umuphe mkazi wangayo umpase umuthirire poison mu wayini amakonda wayini wakuti wakuti ati munthu uja anangoti a ah, zachibwana nkumuchokera anachoka kumeneko anakafunsa ati amafunsa ndithu gulu ndithu mpaka na anthu nkumadziwa kuti i Albert afuna kupha mkazi wake panadatha nthawi zikungozungulirabe chenicheni sichimadziwika koma chifukwa chonoti amapitirizabe kuti chibwenzi ukunso akazi ake uku Marianji Rita, mkazi wake anatopa nazo nkumusiya kuti ineyo ndachoka ndikupita kwa amayi anga. Anamtenga mwana onyanyala kupita kwa amayi ake, mkazi wake. Komanso nthawi yomweyo Marianji nayenso ananyanyala, anatopa nazo, ananyanyala kubwerera kutiko kwa makolo ake. Ndi anakhala ngati waluza akazi onse awiri nthawi imodzi. Koma iyeyo za mkazi wake analibe nazo ntchito. Iye amafuna kamtsikana kaja Marianji kuti ineyo Marianji ndi. Koma sizitheka kumkwatira Marianji pokhapokha ndithane ndi Rita. akutero. Komano ndi Ritayo mathanirana ake sakuoneka kuti divorce siithandiza ayi nde ananyamuka anakampempha ndani anapita kwa nzache uja Margaret mzimayi uja amapanga zosadziwika bwino uja kukampempha kuti ndufuna kuti unditani undithandize ati nthawi imene anali ndi ngongole yake Margaret anali ndi ngongole ya Albert 600 dollars anamuza kuti ukandithandiza ngongoleyo ndikhululuka komanso papezeka ndalama zina zonena kuti chani ndizakupatsa ndipo kuti Margaret chilichonse chomwe amapanga Albert amachitenga ngati kuti ndiye chenicheni anavomera kuti ndikuthandiza kenako Rita mkazi wake wa Albert weniweni ali kunyumba kwa makolo ake analandira note sadziwa kuti anamtumizira ndani yolemba kuti usamalitse moyo wako uli pa chiopsezo mwamuna wako sakufunira zabwino koma kaya sanayimvetse tanthauzo lake kenakonso chibwenzi chija Marianji chinalandira note yolemba kuti, Inu achibwenzi anu aja akufuna kupha akazi awo chifukwa cha inu. Nayenso sanailabadire message ija anangoitani, anangoitaya. Kenako anapezeka kuti Albert amapitirizabe mapulani ake aja ofuna kumupha Rita nde amakambirana ndi Margaret kuti tipanga bwanji ndi anawo anazindikira anakambirana ananena kuti okay panopo i think aliyense akudziwa china chake chitati chimchitikire Rita aliyense anena kuti ndi ineyo ndamupha zizakhala zachidziwikire nde amayenera kupeza njira yonena kuti iye apezeke kuti aliyense asamuganizire asamukayikire nde margaret anapanga decision kuti a ah, tili ndi neba ndi taxi driver komanso ndili ndi brother wanga amapan amakonza mawatch anali ndi brother wake akuti zinake pitre margaret wokonza mawatch ananena kuti ameneyo akhoza kutithandiza tipeze bomba tikhoza kupanga bomba tokha ndiye anasakasaka dynamite mpaka anampeza dynamite uja anayankhula ndi brother wake wa margaret nayenso kaya chifukwa chani anavomera kuti awathandiza kuti aphe ndani Rita nde anapanga chani ati kukhala ndikupanga dynamite wawo uja ndikupanga bomba ndithu nanga suyu ndokonza mawatch brother wake wa Margaret uja anayika timer kunena kuti okay nthawi tikhoza kuyika kuti bomba liphulike kaya after 30 minutes kaya after nthawi chani zonsezo akhoza kutani kupanga ndeno nkhani ino inatsala yonena kuti okay nde tipange tika- likaphulikire kuti bomba mpamene no a Margaret ati ayi ndikamfusa taxi driver kunena kuti atani akhale ngati waku, wamutenga Albert ndi Rita kuti iyayi a Albert afuna kuchonderera kuti abwererane ndi akazi awo nde awatenga akupita ku dinner ku date nde akakwera galimoto akhale ngati no taxi ija yaonongeka ikaonongeka Albert ndi taxi driver atuluke ngati akakonza ta- taxi ija kuti akaona kuti atani kenaka no bomba liphulike pamenepopo Rita ali mu galimoto Margaret analimbadi mtima kukamuitana taxi driver amakhala mu neighborhood mwawomo kumufotokozera plan yonse. Taxi driver ananena kuti, Ine ndekha ndiye ayi, sindikufuna mundiphulisire taxi yanga nkuwachokera. Kudabwisa kuti pa zonsezo chomwe iye anachiona choopsa kunali kuti anthu amuphulisira taxi osanena kuti anthu akufuna kupha munthu. Kenako anathamangaso Margaret uja kukamuuza kuti, Iyayi timangonena, timango, ka nthabwala chabe si zenizeni timangojoka basi. Palibe pa zonse, anthu onse omwe amakhalira kuuzidwa zoopsa ngati zimenezi, palibe olo mmodzi ananyamuka kupita ku polisi kukanena kuti mzibambo uyu akukhalira kukamba zopha mkazi wake. Aliyense amazitenga ngati zoseka. Mpamene anapezeka kuti anazakumbukira kuti ah pali ndege imanyamuka imapita kutiko, imachoka ku Montreal kupita ku Quebec, kuchoka uku imapita kubwerera kaulendo akaka. Nkuzati ah mwinatu tigwiritse ntchito ndege. iwo aja ndege nde timuyikamo bwanji mu ndegemo iye ali adikire kaye ngati ndamtuma basi Albert kunyamuka kupita ku nyumba kwa apongozi ake kumene kunali mkazi wake rita kumuchonderera kulira misozi mmene muja kunena kuti ndimakukonda sindikufuna banja lithe ubwerere ku nyumba mpaka kunena kuti sindichoka atu ndigona konkuno kumakhala konku mpaka apongozi ake kumaona kuti ii mwamuna uyutu wazindikira kulakwa kwake wamukonda mwana wangayu A Rita so zinawakomera kuti abambo aja atani, akukhala ngati atembenuka mtima. Anakhala tsiku limenelo linanso, linanso, basi, basi. Anthu kuyamba kugwirizana zabwinobwino, Rita iyi zabwinobwino. Kenako akumuuza Rita kuti ah, Rita munthu watani waoda katundu onena kuti ndikufuna kuti utani upite utenge ukat- ukatule zikwama ziwiri ndithu zachani za ma jewels ndiye ineyo ndili busy kwambiri sindikwanitsa iweyo ukanditani ukanditulire zitipasa ndalama zambiri iye uja ah, nde mpaka ndipite pamene ali ah, iwe mesa ndi banja ineyo ndikupanga zina iweyo ukanditani ukanditulire ndikubukira ndege iye uja anavomera kuti okay ndiye ndegeyo inali dc3 dc3 iyo inali yonena kuti zomwe anapanga albert anayikwera kangapo kumawerengera nthawi kunena kuti okay ndikakwera 9 koloko imauluka ikamati 20 past 9 imakhala kuti yatsala pang'ono kufika pa chani pa st lawrence river kenako iwoloka ifika uko anayikweranso ulendo winanso ulendo wina kuchita calculate okay nthawi yake time yake ndi yomweyo ndithu plan yake inali yoti ndegeyo ikaphulike pamwamba pa chani pa mtsinje wa St Lawrence kunena kuti ikaphulika igwera mu madzi muja ikagwera m'madzi imira ndi tekinoloji ya nthawi imeneyo palibe amene akanayitulusa ndegeyo komanso sakanapeza chilungamo chenicheni kunena kuti ndege yaphulisidwa ndi chani nde anayipanga time bwinobwino kuthandizana ndi pitre uja okonza mawatchi uja kuti time yake ndege inyamuka tsiku lakuti pa 9 september inyamuka nthawi yakuti ikamati nthawi yakuti ikakhala kuti ikufika pa st lawrence river ndi Rita timukweze chani? Timukweze ndege? Plan yonseyo target yawo inali kuti aphe Rita. Zonena kuti kaya ndege mukhala anthu ena analibe nazo ntchito. Target Rita. Anthu ajadi n'kumvana anthu atatu aja kuti ayi iyi ndiye plan, iyi ndiye plan. Nde amaganiza zoti okay ndiye bombalo tikalisiya bwanji? Nde analikonzakonza nkuliika mchisutikesi muja nkunena kuti Margariti akaitani akakhale ngati akuiposita bomba likakhala mundege. kumene kumakhala dzikwama. Uyu timpasa zikwama za chani za ma jewels kuti yayi mukatani mukatiperekera. Akakwera chani akakwera ndege. Ndiye tikhala kuti taichita time ikamakafika pa mtsinje iphulika igwera mu chani mu nyanja. Ndi pamene no andani a Margariti ananyamuka pa 9 September kutenga suitcase Kupita kukatani? Kukasiya ku airport. Mmbuyomu Albert anamutenga Rita ulendo naye kukamutula ku airport kuti atani? Akakwere ndege yake yomweyo. Tsono atafika pa airport anthu awiriwa, ndege anthu akukwera ikudzadza. Albert ndi Rita anayambana. Kaya anayambana chani? Pa airport ndi kuyamba kukangana, kuyamba kulongozana pamene paja wewewewewe wewewe. Ndi kulongozana kuja anapeza kuti nthawi yoti ndege inyamuke yakwana koma chifukwa cha kulongozana amalongozana kuja ndege ija inakhala delayed inachedwa ndi 5 minutes akuyitana kuti ta- passenger mmodzi azibwerako azakwere basi ndi pamene a Rita amathamanga ukatani kukakwera koma zinachedwetsa ndege ija kunyamuka Albert kuthamanga kubwerera kumadikirira kuti amve ripoti kuti ndege yatani yaphulika. Rita anakwera ndege osadziwa. Anthu onse munali ma businessmen atatu otchuka kwambiri, ma millionaire a nthawi imeneyoyo a ku USA anakwera nawo ndegeyo. Munali ana 4, ndege inanyamuka. Koma chifukwa chonena kuti inanyamuka mochedwa chifukwa cha kuyambana kwa Rita ndi Albert, ndege ija inapezeka kuti inaphulikadi mmene anapangira plan time yawo. Koma flight inanyamuka mochedwa, sinaphulike pamwamba pa chani, pa mtsinje, pa St. Lawrence River. Inaphulika isanafike pa mtsinje paja. Nde inagwa. Koma inagwera pa mtunda. Nanga si plan ya Albert inali yonena kuti igwera mmadzi, umboni wonse utani, umira, upita pansi ndi, ndi, ndi madzi. Koma zinakanika chifukwa chonena kuti ndege inagwera pa mtunda. Ndi pamene no, onse amabwera kudzafufuza, amatani. Pamene anazamutchula Albert, Margarita atagwidwa. Margarita amanena kuti ine sizikundikhudza anangondituma chani anangondituma kuti ndikatole suitcase. Akumfunsa Albert chifukwa choti zomwe zinachitika Albert mene ankagula ticket anagulaso life insurance kunena kuti china chilichonse chikamchitikira mkazi wangayu pa pa ndegepa ndilandira 10,000 dollars. Komaso itangochitika kumene nde ngozi Zisanadziwike kunena kuti ndi bomba, Albert anali woyambirira kuthamanga kutani kuyamba kufunsa kuti compensation tilandira liti. Albert atapita ku airport atamva za ngozi akuti analira koopsa kugudubuka kuti mayo mkazanga inee. Anthu sikuchita kuti koma abambo awawa amva chisoni. Ati olo ku maliro analira koopsa anthu nkumadabwa kuti ah awawa mmene amapangira zibwezi zija ndi mmene akuwaliririra akazi awo sizikugwirizana. Koma nanga si Ndege, ngozi yachitika mu ndege akuti ndege yaphulika uku palibe amene ankalingalira kunena kuti bamboyo zikunkhudza ngakhale kumamveka mphekesera zoti afuna kupha mkazi wake ndi pamenetu basi anawatani anawamanga a Albert a Albert nthawi yomweyo kuyamba kunena kuti iyayi Margariti asakane ndi brother wakeyu Pitre zonse tapangira limodzi plan yonse kuchita kulemba zimakalata kupanga make sure kunena kuti anthu awawo akhale nawonso olakwa si iye yekha wapanga zimenezi asandikanire Albert Guay anapangidwa sentence to death by hanging margarit anapangidwa sentence to death brother wake Pitre anapangidwa sentence to death onse Ndipo sipanatenge nthawi anawamangirira, anawapanga, anawanyonga mu 1950. Marguerite anali mzimayi womaliza kunyongedwa ku Canada. Ndiye iyi ndi nkhani ina yina yoti anthu tikamaganiza zoti ndege yagwa yatani maona ngati china chake chalakwika chatani, koma osanena kuti wina wake akapangitse ngozi ndikupha gulu lonselo chifukwa chonena kuti akufuna kupanga chibwenzi ndi kamwana kena kake. Anthu ndi owopsa nthawi zina. Imeneyo ndi nkhani ya Flight 108. Zikomo kwambiri.